ọkwa ndị be anyị na-asị na ọnwụ egbughị ji e ji chụ aja na e mechaa o fuo ome o. ekele m unu ekele m ndị niile nọ n'ebe a ndị niile bịarụ maka na ọkwanụ a kpọọ oku ọkwanụ ndị a hụrụ bụ ndị bịara ọkwa ya ọ bụrọ mmadụ niile a kpọrọ oku na-abịa m wee kene chukwu okike maka na ọ chukwu okike dị emere na taa ga-abụ ihe pụtara ihe ọ bụrụ na ọ bụrọ ya ndị a niile bịara ama anọ n'ebe a wee na-ekenesi ike na mgbaghara m ga-arịọ bụ na agụghị m igbo n'ụlọ akwụkwọ ya bụ na nke ahụ unu na-akpọ igbo izugbe ọkwa ya ee amaghị m asụ ya na igbo m na-abụkarị ngwọkọrịta ngwọngwọ na-ekedi Eh? egwara di na ekeji Eh? o nwekwara ọzọ a na-akpọ iyari iyari na nsụka asaa dị dekalmon ọ ya bụ asụsụ igbo m ya bụ ịgwọkọrịta ngwọkọrịta nri tinye ose tinye ihe niile wee tinye ya ụgba tinye ya ihe niile a na-etinye ndị igbo wee maa mma ọ ya bụ igbo ọja pụtara ọdịnala na omenala jikọrọ anyị dịka ndị igbo Ọ bụ atụmatụ iji gosipụta ihe gbasara anyị dị ka ndị nwere aha ndị nwere ebe ha si njirimara anyị nke dịzi ka anyị na-akpọzi asị mana o kwesịrị ka e chetara ndị Igbo na onye kworo maka anya ụra tụfuo azịza o ji n'aka na chi foo ọ ga-achọbakwa ya bụ azịza ka o ji wee zaa ụlọ ọkwa ya ụmụ akwụkwọ gewenụ ntị n'okwu a ọ dị mkpa ọ maka unu ka anyị na-akpọkọta wee na-abịakọta ka anyị mara ma anyị ga-emezibe ihe na-emebi unu anụgo ya bụ gewenụ ntị mụtabanụ ihe na mgbe ọbụla unu kwụrụ ndị nne na nna n'akụkụ unu unu na-amụtasị ihe na ọ na-adị mma unu anụgo asụsụ na omenala igbo jizi otu ụkwụ kwụrụ ọ kacha n'ebe ụmụ akwụkwọ nọ na ndị na-etolite etolite ọ bụ ihe mwute na nwatakịrị ga-ahụ onye okenye o chewa ya ka o buru ụzọ kelee ya ọkwa ya ọ bụ eziokwu ọ bụ eziokwu maka na mgbe m nọ taa m nwere ndị batalụnụ mgbe ahụ eyibe m akwa amabeghị na ọ nwa dị ọra mma ya bụ onye nke efekanụ onwe odo etụpụrụ m ọnụ mana apụta m ndị na nwa dị ọra mma ekele ozi ya ma ị hụrụ ya na ọ bụrọ ezigbo ekele ka ọ bụ ụmụazị anaghị ekenezi ekene chaa chaa o wee bụrụ ihe mwute ọ bụrụzie na o chetakwara ikele onye okenye ahụ o jiri bekee good afternoon ma ode akpọkụta bekee nwa n'isi good afternoon ma good morning ma onye okenye ma ọ ghọtara ma ọ ghọtazi nke a gbasazia nkwanye ugwu eji mara ndị Igbo alaa ala mmụọ ọ gbagojuru anya na ụfọdụ ndị nne na nna bụ ndị igbo anaghị asụrụ ụmụ ha asụsụ igbo bekee dịka ọ bụzi ọbịara be mmadụ lara ya ụlọ maka na anyị chọziri ịbụ ndị bekee karịa ma ndị nwa nwe asụsụ nwa anyị chọrọ ịchụpụzi ha wee were nke ha n'aha ụka maka na onye jewe ụka ihe gbasara anyị abụrụzie na-ahụta ihe niile gbasara ebe ha si dịka arụ ihe ọjọọ dịka ọ na-abụ anụta agbọghọ achụfuo agadi ma chefuo na aziza ochie mara akụkụ ụlọ niile ọkụ ya nke bụkwa aha igbo abụrụzia nke a kpọrọ asị zawazie ma nke ndị bekee anaghị aza dịka aha ee ihe ị ga na-anụzi bụ excellencia salvation hard nut amakwa m nke bụ hard nut ahụ wee sị na aha ya lovinda biko gịnị bụ lovinda ee azacha lovinda aza bubbles ihe nke a gbagojutara anya o wee bụrụ aha na aha ndị ọzọ nwere ike ichi ntị maka na ụdịrị aha na-echi ntị onye a ka a na-azazi asị m sị agwa na mmadụ okwu a na-asọ anya anaghị ebi gboo onye nọdebere uhie na-anụ ihe ọ na-akpọ ya bụ na amara m ihe m na-ekwu lee nne na nna m ọkwụnụkwụ na anọ na gboo eji m ohere a ekelesi ha ike mama papa ekele m unu ọ bụrụgodị na o nweghị ihe ọzọ nne na nna m nyere m nyekwa ụmụnne m ha nyere anyị asụsụ anyị asụsụ anyị abụrụkwa nke m na-asụ ihe m na-ekwu bụ nsụka asadu ideke alumona akpaala edem ya bụ nke m si wee na-asụsi ike n'agbanyeghị na ha amụghị anyị n'ala Igbo tata asụsụ nsụka akpaala edem ahụ ka m na-asụ na-asụ ma na redio e wee na-akwụ m ụgwọ m jiri ya na-eri nri ka ọ dịrị nne na nna m mma maka na ha agbanika mgbe na-ekene Chukwu ike. ọ bụghị nke anyị ga na-achọ ndị ọcha anyị ga na-ebodo ebubo maka na e kwuo a sị gị ihe ndị ọcha mere anyị ihe ndị ọcha mere anyị ndị ọcha emetego nke ha mere wee laa ọ anyị ka ọ dịziara dịka ndị mara ihe ka anyị họrọ ndị dị mma ha wetara dịka ekwentị a m na-eji m chọrọ ịnụ olu nna m m kpọọ ya hmm? wee tinyezie na nke anyị asịghị na anyị kporo nke anyị na wee wufuo ọ ndị amaghị ihe na-eme nke ahụ maka na nke ahụ ha na-emekwa bụ omenala nke ha ọ bụrụ ya ewetazi omenala ha wetala anyị anyị wee tụfuzie nke anyị wee jidesie nke ike ọ ndị amaghị ihe na-eme nke ahụ otu aka ahụ mm, otu aka anaghị ekechi ngwugwu ọ dị mkpa na anyị matara na anyụkọọ mamịrị ọkwa ya ọ gbaa ụfụfụ ya bụ na ihe a na-ekwu na anyị ga-edozibe ebe anyị ọ bụghị ọrụ otu otu onye na anyị ncha ga na-emekọta ya ọnụ jikọta aka ọnụ wee na-emesi ike ka anyị mekọba ihe ka ụmụnne dozibe ala anyị ọ bụ aka weta aka weta mm, ọnụ eju onye ọbụla rụba ọrụ dịrị ya onye nna onye nna ndị isi ogogo dị iche iche m, ndị isi na-elekọta ala anyị dịka gọọmenti ụmụaka unu nwekwara ọrụ dịrị unu onye ọbụla nwere nke ya ya bụ anyị ncha ka anyị rụwa ọrụ dịrị anyị m? ahụ ekwughị bụ ihe na-egbu okenye ọ bụ mụnwa kwuru ya ọkwa ndị Igbo kwuru ya ndị nna nne nne na nna anyị ha ndị okenye ka ha na-agwa anyị nke bụ eziokwu na-agwa anyị ka ihe si kwụrụ kụzibere anyị ihe maka na ọ bụrụ na onye ị kụzighị ihe ị ma mba ta ya ụta were ọ maghị ọ ị kụziere onye ahụ ihe ọ bụzie na ọ daa ị tawa ya ụta na ọ naghị agbasi mbọ ike Mm? onye m ji aba maazị chinedu mọfụmata nwere otu okwu ọ gwara m n'afọ gara aga ọ sị m wee tinye obere obere ihe kwadokwa anyị kpọọ anyị sị anyị jisie ike ha ncha bụcha nkwado dị iche iche mere na anyị mepụtara nke taa m kpọwa ha aha otu otu anyị ama nlakwa taa wee na-ekene ha wee sị chukwu ọma jiri ihe ọma kpọọ ha ihu ya jiri ihe ọma gọziere m ha maka na ọ hanwa ka m ji aba ụkwụ akpọkwana ha iji unu bụrụ aṅụrị aṅụrị maka na mgbe unu na-agba mgba akwụ na a na-emezi ihe ike na ọ na-abụ onye bịa a kwado ya na ọ ezigbo ihe ka ọ bụ ya bụ chineke gọzie unu ka m gbado ya ebe a maka na otenkwụ anaghị ekwucha ihe ọ hụrụ n'elu ọkwa ya na ọ na-abụ ekwutụ obere o wee gbatụ nkịtị maka na akụkọ ifo na-abụkarị n'ime mgbede ka a na-eme ya ya bụ na mgbede anyasị akpọkọta ọnụ ya o nwere ike tupu anyị sikwa ebe a naba pụtakwa wee kwutọpụ nke kwesịrị ka e kwutọpụ ma ọ bụrụ na o nwere ee ọja ọja